ọ bụrụ na ana na ndị be unu before before na ndị be unu na-asị gị e natabazianụ e ka natabadianụ nna nna ka na- natabadia nne ka natabadianụ burunụ okpokoro isi natabanụ na afụgo m na na ebe a ị nọ hei afụgo m na obodo a ị nọ adịrọ gị mma na arụ ka burunụ okpokoro isi nataba ọ bụrụ na ndị be unu asapenugo ọnụ gwa ị ụdịrị okwu a ee nna nne nna ka anyị ghara ịnọọ ifu ị na-akpọ nne sef ka because unu bụ ụmụ nwoke na n'iyi adị m efesi ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ka m na-efesi unu cha niile na n'iyi nwaanyị anarọ ana ụdịrị n'iyi a unu narụ due to because of ịlịna n'ikpu nwaanyị obodo na alịna unu lịnazịa unu nasịzịa n'iyi unu cha niile ndị ala ndị ala ọ bụrụ na ndị be unu agwanugo ị ụdị okwu ahụ na fa agwago ị ụdị okwu a sị buru okpokoro isi nataba ị ma ife ọ mean ife ọ mean bụ na fe elinubere one rand gị fe elinubere one naira gị fe elinubere cham n'aka gị ị nụkwa cham n'aka fa ị ma na ọ counterfeit fe elinubere anything n'isi gị ọ bụrụ na ndị be unu eligo ego n'isi gị na ị na-enye fe ego na-enye fe ego fe nwere ike ịsị hei nna afụgonu m na n'ebe nke ị nọ nna hei afụgonu m n'obodo nke ị jere ife nke a ee na egwu dịkwa ọ dịkwa ka ọ na ọ dịrọ gị mma n'ahụ natabakene natabakene nnọọ natabakene nnọọ ka a ma ka a ya-esi wee mee ị mago na nke nwa nke nwa ị nụlụ ana ụdịrị asụsụ a ị mara na ife ị bụ bụ ofeke and ị ya-efelu fenye isi n'ọfịa ofeke ka ị bụ and ị ya-efere fenye isi n'ọfịa mụnwa na-agwa ya bụ ife a yes because o nwere ife iche ị fụla na onye ahụ abụ apụta sị ya ị sị fa na ị chọrọ ịnata fa sị he ị ka anatakwana nnọọ ị ka anatakwana biko kene ị na-anata ka ịbịa obodo a bịa mewe gịnị ị makwa na tinubu mezi gịnị ọchịchị tinubu mekwara nke nwa mee nke ife nwa garasịsị ọnụ nwekwe ka ọ la anyị nwekwe ka nke nwa mere ị nata kịta imewe sikene gịnị nna ị na-anata kedu ka e esi wee mee okay unless ị na-anata ịbịa arụ ụnọ fa ma na ike ebutere ike na ịchọ ọchịchọ ịnata normal nata utu nwa jaa iji fa sị ya ka anatakwana ka ị ka dọ n'ebe a na-esend ife nke ike ị na-esend ife ka fa wegodo na-anọrọ ọfụma gị nwa nọkwalụ there na-ahustle kwa ị ghọtago ị nọkwara there na-ahustle kwa na-esend ife fa niile bịa na-eme ha ị ka anatakwana nọkwuo nụnụ keezi keezi ka ị ga-esisi wee natabazi ị na-anata ọ ị chọrọ ịbịa arụ ụlọ ka ị chọrọ ịbịa nụ nwaanyị ke nke ị na-anatazi ka a marụ level ị marụ weight ha amarụ ma sị ị na-anata ị na-anata ịbịa arụ ụnọ ka e wee marụ weight ọ bụrụ ị nata ịbịa arụ ụnọ fa sị ehe nataba na ọ dị ka akpa ya ejugo ngwa natabazie mana ọ bụrụ na ọ na ị na-anata n'obodo a adịrọ mma na ọ gwụgo ị ike na ị chọ ịnata fa sị mba ị ka natara nke ị ka na-enyefe ka dịfe oke gị ka donokwuo o ife ihe eji wee marụ na ị bụ ofeke ka ọ na- ka ọ na- ka ị na-atry ka ị na-agba mbọ that is na-atry tụ obere ka ị narụ n'iyi mana ụfọdụ nne na nne ụfọdụ nne na nna machakwuru ihe because fa na-ebesikarị ife gbasara ego fa na-ekwuzi okwu hei nwaanyị obodo nke a ijikwanụ na-amụ nwa ka ife anyị emekwanụ ma ụmụaka ke ya ka m mesikwe mfe ụmụaka lapụkwa fa o lapụ nwaanyị obodo ka a ma ka anyị esi chọta nwaanyị be anyị n'obodo a kpọgotere ụfọdụ nne ụfọdụ nne na nna bụ ewu ọfịa ụfọdụ nne na nna bụ ewu ọfịa because ọ bụrụ na mụnwa mụrụ nwa nwoke nọ na South ebe ikwere anata ikwere apụta that is ịpụta n'ihu- ikwere apụta n'ike nwaanyị obodo ele na mụnwa na onwe m ya kpọrọ nwa kpọrọ nwa from Nigeria sendtere ya ehie ụfọdụ nne na nna bụ efulefu na n'iyi mụnwa ya kpọrọ nwaanyị from Nigeria sendtere ya ehie of course ị sị chọwa nwaanyị ọbụla ị fụ n'obodo a gị na ya na-abụ na-asụ ofu asụ jee chọọ nwaanyị ọbụla ị fụ n'obodo a gị na ya na-asụ ofu asụ ka gị na ya na-abụ mingle whether nke nwa nke na ma chọrọ ịnụ story o wele asị ọya ọ na-aya ị kpọọ ya na phone mama mama ọ sị gị na arụ adịrọ m ọ sị gị na arụ adịrọ ya ị sị mama kedu ife na-eme ọ sị gị maka nwa ị mụrụ n'obodo a na-aya m alụ nwaanyị obodo a gị na ya nọ na-aya m alụ achọrọ m ya ị chọọ ka m dịrị n'ọya m lapụ nwaanyị a mee ife m gwa gị ị chọrọ ime ife m gwa gị ka m kpọtara gị from Nigeria ị fụ ya o were azụ na problem o nwere n'ebe ị nọ ị fụ ya ị change mana ụfọdụ ụmụnne nwaanyị be anyị ndị nne ndị nne mụrụ nwa amacharọ ife fa na-efesi ego ị na-enye fa chefuzie ịgwa gị ụzọ gwa gị mee nke a mee nke ọzọ no matter na m makwa na ụfọdụ agwasịa unu na stubborn head nwekwa ike ime unu na-elenakwa lenasie ike sị ehe nwaanyị nke m a dịkwa iche mama ọ dịkwa ka ndị nke ọzọ nke a enwekwarọ nsogbu hee ọkwa mụtara m Chukwuemeka mụọlụ m Chidimma hee and gị na ya na-ekwukwa na phone anyị nọkwa ọfụma ee gị na ya na-ekwuru na phone ị fụgonụ ka o si wee dị na ọ dịrọ ka nke ndị ọzọ emesịa ọ bụrụ gị anabaghara ị worry ya mma yi oge eyi ntị mbụ ewu mma oge eyi ọ bụrụ ewu mma gị nwa bụrụ ewu nwa